kwa nthawi yayitali takhala tikunena ka majekete wamkono umodzi stephen kayuni akugwirizana ndi makhoti ndi kumazunza anthu lero prophet bushiri akuperekera umboni pa nkhani yomweyi israela anataya moyo stephen kayuni atamulesa kukwera ambulansi pa airport mwanayo atadwala madokotala anamulangiza kuti apite ku kenya ndege itafika pa airport kayuni anatenga injakishoni yolesa mwanayo kupita kuchipatala
mwana wa ine amakanidwa kupita kupangidwa treat mpakana tinamtu mu tinati mwina mwana timtumize ku malawi we sent our child here kunoko ku malawi atabwera kunoko ku malawi boma la south africa linalemba chikalata kwa steve steven kayuni amene steven kayuniyo pa nthawi imeneyoyo anali i think um, a dpp mm. anakamba kukana kuti mwana wa ine apite akalandire treatment ku kenya mpaka mwanayo anamwalira you tell me how would i stay in, in that country if you can see south africa government inaletsa mwana wa ine kuti akatenge mankhwala ku Kenya what more if we were still in South Africa? Ngati amapanga nkhaza kwa mwana wa ine mpakana mwana wa ine anamwalira you tell me. Mwana wa Norman Chisale anachotsedwa sukulu pa Kamuzu Academy chifukwa cha Stephen Kayuni analanda katundu kutseka akaunti komanso milanduyo anayimisa mwadala kwa zaka 5 mbuyomu Norman Chisale anayankhula pa Zodiac sadzakhululuka ndipo adzabwezera leronso tikumva prophet bushiri akudandaula za munthu yemweyo a stephen kayuni mulungu akukhululukireni kumene muliko mulungu akukhululukireni munazuza ine munazuza family yanga munazuza azibale anga azibale anga akuvutika because of you one day chilungamo chidzaoneka chifukwa iwowo ndi amene anapanga zinthu zabodza zimene anzawo akuvutika nazo today and ndiwuze mtundu wa amalawi a steven kayuni ndakana kuwakhululukira ndinayankhula nawo pa foni through munthu wina wa ku mcp kupepesa a steven kayuni kundipepesa kuti adandilakwira ndipo iwowo ali ready kuthandizira Kubwera kudzakupepesani. ineyo ndikunena pano pa mtundu wama a stephen kayuni ngati ndikunama mubwere pano pa zodiac muzanene kuti chisale amanama Do you have evidence of what you are saying? yes yes i have ndikuti Are you Asti- aware I repeat.
kuti akukumvani? I repeat Mukulankhula ku mtundu wa Malawi I ndi say- pakanema I- apapa. I repeat amalawi ngati stephen kayuni akukana Ndikumpatsa mwayi apite ku khoti. Ndikumpatsa mwayi abwere muno. You have evidence of what you are saying here? I have evidence.
Ndipo amapita kukauza anthu ena aja. Kodi achimwene aja sadandikhululukirebe? Ndiye ndikuti yankho yake sindayankha amene mukuwatuma ajanso. ndikuyankha pano pa TV Steven Kayuni sindizakukhululukirani moyo mwanga ndimapemphera of course koma sindizakukhululukirani munazuza family yanga munazuza ana anga kukuuzani kuti lipirani school fees za mwana inu ndikukana.
kupatula anthu amenewa pali anthu ambiri amene amadandaula koma safuna kubwera poyera mwachitsanzo ku ministry of homeland stephen kayuni amagwirizana ndi kamajekete kumanga anthu popanda zifukwa ma refugee analandidwa katundu kamlepo kaluwa boni kalindo suleman norman chisale anamangidwa popanda zifukwa Zonsezi amatsogolera ndi Steven Kayuni kamajekete komanso nyamata wa mkono umodzi. Akuluakulu tikabwera pano ndikunena za munthu ndiye kuti pali vuto. Patricia Kaliati anali nduna ya DPP komanso Tonse Alliance ndi amene anachititsa kuti Malawi afike pamene tili lero anali nduna ya chakwera zaka zitatu pano akudzudzula nkumanyengerera anthu kuti akavotere kabambe kodi akuyesa amalawi zitsiru by the way utm is not opposition party these are disgruntled politicians from tonse alliance mbuyomu Atupele Muluzi anafotokozapo. Ndale zimadana ndi phuma, mkwiyo umaononga zinthu. Kabambe ndi munthu wamkwiyo, wansanje, wodzikonda komanso oipa mtima. Atayamba ndale amatenga ndalama kwa anthu a bizinesi ndi kumasokoneza dpp. Amachita fandi Billy Malata, John Nyirongo. ken msonda kuti azinyoza mutharika chifukwa chowumira anawukirana kabambe atalephera kuwalipira billy malata anamuyalusa mpaka nkhani inathera ku khoti mkulu ameneyu wakhala akugwirizana ndi nankhumwa kuti agwetse mutharika ndalama zopangira ngc meeting ya grezelder anasonkha nawo ngakhale makola boyi ake anapitako ataona kuti akuluakulu amuzindikira anachita manyazi ndi kusiya kupita ku page house atamwalira chilima utm inayikidwa pa selo kabambi mogwirizana ndi ma business tycoon anathamangira komweko ndi kukagula ndidanena masiku ambuyo mutatsitsa mafuta adangotsitsa pang'ono sadafike mtengo wa mafuta umene inafe tufuna tsitsanibe anthu aku malawi kuno azisangalala inu osadabwa ku convention mulendo anapeza mavoti 600 chakuti anzake okwana 4 anawagayira npk 2321 plus 0s akuluakulu baxter kita joseph kachali machimbalanga amatumidwa ndi kabambe kuti asokoneze dpp zitavuta anathawira ku mcp bile malata john nyirongo keni msonda anali anyamata akabambe ndi una pano ali ku mcp akanakhala dolo anthu amene ndatchula aja akanamutsatira ku utm koma anapita ku mcp chifukwa akudziwa kuti kabambe alibe tsogolo ndimanena mobwerezabwereza chisankho chikubwerachi opikisana ndi anthu awiri pakadzapanda kupezeka 50 plus 1 mavoti adzabwerezedwa pakati pa namba 1 ndi namba 2 ndiyebe inuyo a utm musazivutise kunena kuti ayi we are the decider which decider mukadzakhala pa namba 3 kapena 4 mudzatuluka mu mpikisano nkhondo ya 2025 ili pakati pa dpp ndi mcp zipani zinazi zoimaima pa zokha ndi zopanda ntchito chifukwa mu top 2 mulibemo first round utm udf wina aliyense kaya ndi mcp dpp aford pp akuti chani pdp aliyense akhoza kuima payekha koma zikazatheka kuti palibe wapeza 50 plus 1 azasankha namba 1 ndi namba 2 ena onse adzachotsamo namba 1 namba 2 obviously dpp and mcp amenewa adzapikisananso kawiri nonse muzakhala pa benchi mwachidule second round aliyense azasankha pakati pa dpp ndi mcp whether you like it or not kaya umanyasidwa ndi dpp kapena mcp uzangokhala ku nyumba usazavote komanso ukazapanda kuvota uzapereka mwayi ku dpp kapena mcp you don't have a choice ndiyebe mukatimva tikunena pano chisankho chikubwerachi chili pakati pa dpp ndi mcp

saulos chilima anapita opanda mawu katundu amakwera mtengo iyeyo ali phee kudyerera kutosa alliance pamene anthu amagula feteleza odula patricia kaliati anali nduna chakwera senior minister for that matter pomaliza tipereke malangizo apadera ku chipani cha utm ndale za 2025 sizikufuna ana osapola pamchombo mukamanyoza dpp anthu akuuzani kuti the prices of goods during apm was better than today mukanyoza chakwera palibe angakumvereni chifukwa munali limodzi zaka 4 komanso mukamalonjeza zinthu zotchipa amalawi akutukwanani chilima anali minister of economic planning kwa chaka ndi miyezi 6 anatipasa ntchito 1 million shuga misonkho petulo zinatsika mitengo and moreover mafuta ophikira anakwera mtengo shuga amasowa pa nthawi imene chilima anali minister of economic planning nde lero wina asatinamize kuti utm ingasinthe zinthu ngati analephera chilima then who is kabambe 2014 to 2017 saulos chilima amayang'anira ma reform atatuluka dpp amanyoza kuti mutharika ndolephera mbali nayi amadziyamikira kuti anachita bwino ku ma reform 2020 chakwera anamusankha kukhala minister of economic planning a utm akunena kuti iyayi samayendesa nawo boma limeneli mbali nayi akumuyamikira kuti anatsitsa fetereza mu 2020
chiongola dzanja m'mabankimu n'chofuna kutsitsa mitengo ya mafuta njofuna kutsitsa sidanena ala atsitse mafuta aya asirikasise kena katsisa atsitsa kawiri kutsitsa kachiwiri kukatsala kena kamodzi chifukwa chisankho chatsala masiku ochepa mwambaso pakati pa mafuta katsisa Akuluakulu, people who blame things not often change things. They always blame others. Mwina kuti they are the problem. Blaming others for your problem is like blaming Kaliati for being minister of Chakwera.
zonse zimene tidanena za duty free zotsi ndipo tikamanenera zotsitsa malawi muno si fetereza yekhayo misonkho njofuna kutsitsa mafuta